Зи ӏуэху хуэмыщӏа унагъуэхэм я ныбжьыр хэкӏуэтарэ щхьэ закъуэу къэна цӏыхухэм щӏэгъэкъуэн зэрыхуэхъун программэхэр, ӏуэхущӏапӏэхэр къызэгъэпэщыным, ахэм я лэжьыгъэм кӏэлъыплъыным гулъытэ хуещӏ къэралым. Апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэр диӏэн хуей щӏэхъум я щхьэусыгъуэу къэплъытэ хъунущ. Экономикэ зызыхъуэжыр, цӏыхубэм лэжьыгъэ тэмэму зэрамыӏэр, я щхьэ, я унагъуэр япӏыжыфын щхьэкӏэ къалэшхуэхэм щӏалэгъуалэр лэжьапӏэ кӏуэн хуей зэрыхъур, нэгъуэщӏ щхьэусыгъуэ зэмылӏэужьыгъуэхэри. Зи ныбжь хэкӏуэтауэ, я щхьэ закъуэу къэна цӏыхухэм къэралыр щӏэгъэкъуэн зэрыхуэхъу ӏэмалхэм ящыщ зыщ цӏыхухэм социальнэ ӏуэхутхьэбзэхэр щыхуащӏэ ӏуэхущӏапӏэхэр зэрылажьэр. Ахэм щылажьэ дэтхэнэми фӏыщӏэ лейи щытхъуи яхуэфащэщ. Икӏи ди нобэрей ӏэщӏагъэм хуэпэжу нэтыныр теухуащ. Бахъсэн щӏыналъэм цӏыхухэм социальнэ ӏуэхутхьэбзэхэр щыхуащӏэ ӏуэхущӏапӏэм илъэс щэщӏрэ тӏурэ хъуауэ щылажьэ Уэзрокъуэхэ Оксанэ. Куэд щӏауэ мэлажьэ, ауэ сэ си дей а илъэсипщӏыращ сэ сцӏыхури. Тхьэ модей си хъыджэбз гуэр къэтэджыжа фӏэкӏ сымыщӏэу. Мо си пхъу, мори си пхъу цӏыкӏу псэ. Си нысари къысхуэӏейӏым сэ, ауэ. Си пхъухэми лэжьыгъэ яӏэщ, унагъуэ яӏэщи. Къыщызэлӏэлӏапхъэм къызолӏалӏэ, ахъумэ махуэ къэскӏэ къэкӏуэфӏым. Сыт ӏисри къысхуэзыщӏэр Оксанэм. Ауэ сытми ауэ сытми сыхуэрэзыӏым, Алыхьым фӏыгъуэ щыӏэр къыхуищӏэну Алыхьым солъаӏуэ. Уи щэху гуэрхэри хуэпӏуатэ къыщӏэкӏынщ.
Щэхуи псори сщӏэу хъуар зы къэмынэ жызоӏэ. Зы къэмынэ.
Езыри къыбдогуашэ ауэду.
Медучилищэ къэзуха нэужькӏэ, иджыри дипломыр къыдамытыжауэ, а зэманым дипломыр къуатыжын щхьэ Тырнауз отработкэ укӏуэн хуейуэ щыта Тырнауз больницэм. Арати, тщӏэнур дымыщӏэу дегупсысу дыщысурэ, а зэманым Сельский совет жиӏэу щыӏэу щытащ. Абы я нэхъыщхьэ Къурмэн Алисахь си адэри а зэманым колхозым завфермэу лажьэуэ а тӏур зэныбжьэгъути, Абы жиӏа мыпхуэдэ лэжьыгъэ гуэр къыкъуэкӏа, лэжьыгъэр зиӏисыр зыми ящӏэкъым иджыри. Ауэ хуейу щытмэ, уи пхъум медсестра къиухащи, иреплъ, игу иримыхьмэ, къыӏукӏыжынщ, зыжесӏэхэм ядэӏым, жери. Арати, зэрыхъум хуэдэу сеплъынщ-тӏэ, сыт жысӏэри, сытми дипломри къыдатыжри, апхуэдэ щӏыкӏэкӏэ сыува хъуа. Сылажьэурэ, лэжьыгъэри сигу ирихьри, Сыкъэнэжауэ сыщыӏэщ мыбы. Илъэс щэщӏрэ тӏурэ хъуауэ уолажьэ. Солажьэ Алыхьым жиӏэм. Нтӏэ, мис а зэманым къриубыдэу, дауикӏ, абы бгъущӏ гъэ нэхъ зэман гугъур, улахуэхэр тэмэму щамытхэри хиубыда, мыдкӏэ цӏыху къэси хьэл зырызи иӏэщи, ахэми уадекӏуэкӏыни хуей. Дауэ къохъулӏэрэ ахэр?
Псоми хьэл зырыз яӏэщ, ауэ псоми бгъэдыхьэкӏэ зырыз къыхубогъуэтыф. Я гурэ я псэрэ удыхьу щытмэ, езыхэри апхуэдабзэу къыпхущыту щӏадзэри. Нэхъыфӏыжу сахущытарт, нэхъыфӏыжу си лэжьыгъэр есхьэкӏарт. Лэжьыгъэ мыхъууэ, ар цӏыхум Ди хьэл-щэным ар хэпщӏа хуэдэу, ар ди лэжьыгъэуи къэплъытэ хъунуӏымэ. Цӏыхум тхэлъын хуей хабзэ, цӏыхунагъ, дызэрыхущытыным хуэдэу, апхуэдэу дахущытуращ. Ауэ уегупсысым, иджыпсту нэхъ тыншу дылажьэу жысӏынущ сэ. А зэман щыщӏэддзам щыгъуэ, къуажэ зи кӏыхьагъым цӏыху тӏощӏым нэс апхуэдэу дэсуэ, Я закъуэ, абщыгъуэ я закъуэуэ, бын ямыӏэу ахуэдут нэхъ къатщту щыта ахэр. Иджыпсту бын яӏэми ябгъэдэмысу нэгъуэщӏ къалэ лэжьапӏэ щыӏэмэ, е нэгъуэщӏ къалэ щыпсэуми къыдощтэ. А зэманым си закъуэ къуажэ псори здэсхьу щытаура? Абщыгъуэ иджыри газхэр къуажэм къыдэмыхьауэ, абы фӏамыщӏыр къахуэтшэн хуейу, нартыху жэпкъри къахуэтшэн хуейу, ахэри псори ди пщэм дэлъу, ахэри дгъэзащӏэу щытащ. Дыпэлъэща лэжьыгъэм Иджыри Алыхьым жиӏэмэ, дылэжьэн ди гугъэщ. Сщӏэӏым, сэ сысейм хуэдэу къысщохъури, сэ сядэ-сянэм сызэрыхущытыным хуэдэу фӏэкӏа абыхэми сахущыттыӏымэ. Нэхъ тыншу долажьэ, жыпӏа иджыпсту. Нобэкӏэ фи къалэнхэм сыт хиубыдэр? Сыт лэжьыгъэм къыхэщӏар? Лэжьыгъэр тынч дыдуи жысӏынуӏым, ауэ а пасэу щыщӏэддзам еплъытымэ, абщыгъуэ пасэ дыдэу щыщӏэддзам цӏыхуми зищӏысыр ящӏэтэӏым лэжьыгъэр. Къагурымыӏуэу сыту мис ахуэдэурэ екӏуэкӏа. Ауэ иджыпсту дэ ди къалэныр хущхъуэ хуейми, шхынхэкӏыкӏ хуейми, нэгъуэщӏ ӏэмэпсымэ гуэрхэм хуеймэ ар къахуетхьэлӏэн хуейщ. Сэ сщӏэрэ, псы ямыӏэмэ а псыри къахудошэ, Нтӏанэ, пщафӏэми сытми дадоӏэпыкъу. Зыгуэркӏэ сымаджэ къэхъуамэ, дохутырхэм дакъыхуоджэ, абыхэм ятх хущхъуэхэр ахэр къахудощэху. Е зыгуэркӏэ поликлиникэ шэн хуеймэ, зыгуэрхэр къегъэплъын хуеймэ, ари догъэзащӏэ, больницэм гъэгъуэлъын хуеймэ, ари догъэгъуэлъ. Сэ сщӏэ, дакӏэлъокӏуэ, далъогъуазэ больницэм щыщӏэлъым дей. Абы нэмыщӏкӏэ газ уасэ, свет уасэ. Ахэри мазэ къэскӏэ блэдмыгъэкӏыу дохь. Нтӏанэ дэ иджыпсту къуажэм почтальон диӏэм, иджыпсту илъэс зыкъом щӏауэ диӏэми, а пенсиери и ныкъуэр машинэкӏэ хуашэ, и ныкъуэм ейр почтэм ягъашэри, абы дыкӏуурэ ари къыӏыдох. Сэ сщӏэ лэжьыгъэм и ветеран зыгуэрхэ диӏэщи, абыхэм я ахъшэ лей гуэрхэр къратри, абы хуэзуи, ахэри къахудохь. Нэгъуэщӏу пенсием зыгуэр зыхэзэрыхьа щыӏэми, ахэр зыхыдогъэкӏ.
Ауэ къеббжэкӏа къомым, лэжьыгъуэ махуэхэм къриубыду, гъуэгуанэ кӏыхь зыпыбоч. Ар уздэлажьэ ӏуэхущӏапӏэм машинэ къывату зыпыфчрэ хьэмэрэ а псори лъэсу зыфӏэвгъэкӏрэ? Къапщэм псори лъэсу а зэрызыфӏэдгъэкӏыр, ауэ зыгуэркӏэ е поликлиникэ тшэнуми, е больницэ тшэнуми дэ машинэ къыдатауэ лэжьапӏэм яӏэщи, лэжьапӏэм яжетӏэу щытмэ, а машинэмкӏи къыддэӏэпыкъууэ, Абыхэм дошэ. Ауэ мыдрейуэ дэ яхуэтщӏэну магазин дыкӏуэнуми, аптекэ дыкӏуэнуми, газ, свет уасэ тынми, ар дэ езыр-езыруэ зыфӏэдгъэкӏ ӏуэхуращ, лъэсу зыфӏэдгъэкӏуращ. Къуажэри ара къызэрыткӏухьыр, тӏой-щей тхьэмахуэм хуэзу докӏуэ бабышкэхэм я дей. Дыщымылажьэ махуэуи, а тхьэмахуэ дыщыдэсми, зыгуэркӏэ зыгуэр яхуейуэ щытмэ, ар тщӏэмэ, къытхуаӏуэхумэ, А махуэми ӏэрыдогъэхьэ ар, зэрыхъукӏэ дадоӏэпыкъухэ. Нтӏанэ, мы тщӏэ лэжьыгъэм нэмыщӏкӏэ дэ лэжьыгъэ нэгъуэщӏ идохьэкӏ къуажэм. Иджыпсту илъэс хыщӏрэ тху зи ныбжь абыкӏэ аркӏэ нэхъыжьхэм я гъащӏэ кӏыхь ящӏын щхьа диспансеризацэ жаи илъэс щыплӏ хъуауэ йокӏуэкӏ. Мис абыи махуэ хэха къуажэхэм диӏэурэ социальнэ лэжьакӏуэхэм къуажэдэсхэр поликлиникэм дошэри, диспансеризацэр яхудогъэкӏуэкӏ врач зэмылӏэужьыгъуэхэр къеплъыуэ. Абы къыщынэмыщӏауэ, унагъуэ хуэмыщӏа сабий куэд зиӏэ унагъуэхэм. Мис абыхэми дадолажьэ, ахэр нэхъ хуэныкъуэхэр къыдохутэри, ар ди лэжьапӏэм догъакӏуэри, ди лэжьапӏэм спонсор хуэдэу зыгуэрхэр яӏэу къагъуэтурэ, Продуктовый наборкӏэ къахуэупсэ, абы нэмыщӏкӏэ щыгъын цӏыкӏу, щыгъын щӏэрыпси сыти мис ахуэдэу яӏэуэ, мис ахэми дгъакӏуэурэ кърат. Дадэ-нанэхэм дохутырым кӏуэн яфӏэфӏыщэкъым, дауэ къывэхъулӏэрэ?
Нэхъыбэми яфӏэфӏкъым-тэ, ауэ тыдогъэгушхуэ тэмэму къывэплъынущ, тэмэму специалистхэри къывоплъ, УЗИ-хэр фхуащӏынущ, А УЗИ-р къызэрыхэщу псори нэкӏуэн мэхъу. Куэдууэ кӏуэну яфӏэфӏкъым, а пэжу жытӏынщи, ауэ хуейу зэзыгъэплъын зыри къэдгъанэкъым. Ар къуажэ амбулаториемрэ социальнэ лэжьакӏуэхэмрэ дыздэлажьэурэ, абы кӏуэну цӏыхухэр дгъэхьэзыруращ. Оксанэ мис мы лэжьапӏэм илъэс щэщӏрэ тӏурэ хъуауэ мэлажьэ. Сэ е Оксанэ и дадэ, нанэ зыбгъэдэт здэлажьэхэм теухуауэ, япэ иту и гур ӏухауэ я нэхъыжьхэм яхэтщ. Оксанэ и мызакъуэ, Оксанэ и шыпхъури, и дэлъхури, мис апхуэдэу социальный работник жыхуаӏэм хуэдэу мэлажьэ. Сэ сы мы учреждением сынэхъыжьу, сызэрылажьэ лъандэрэ гукъеуэ яӏэу е абы унагъуэм теухуауэ зэи дрихьэлӏакъым. Мис мис мы мазэм мэлыжьыхьым и пщыкӏузым Почетная грамота Министерства труда России хуей къыхуагъэфащэри кърата, ӏейуэ хуэфащэу, ӏейуэ къилэжьауэ мис апхуэдэу а грамотэр къытщохъу, Алыхьым къригъэхъулӏэ псори. Абы нобэ къыздэсым цӏыхуих иӏыгъщ, цӏыхуихым теухуауэ унагъуэ ӏуэху ящӏэнуми, хадэм зыгуэр иращӏыхьынуми и лэжьыгъэра зыхуэунэтӏари Абы щыщӏэдзауэ зэрысабийрэ жыхуаӏэм хуэдэу ар яхэту къокӏуэкӏри, Оксанэ икъукӏэ дыхуэарэзыщ. Алыхьым иригъэфӏакӏуэ. Тхьэ, мы дунейм сыт хуэдэ унагъуэм щыпщӏэну хъуа зы къэмынэ къысхуещӏэ, зы къэмынэ хущхъуэ къысхуещэхум. Щӏакхъуэ къысхуещэхум, схуищӏэнуӏар схуищӏа нэужькӏэ, узыхуеӏэ зыгуэри иджыри къызжеӏэ, жери къызоупщӏым. Ауэ сытми къысхуэмыфӏ. Езыри унагъуэфӏ дыдэм къыхэкӏауэ адэ-анэфӏ дыдэ иӏэу, и дэлъху цӏыкӏухэри, и шыпхъу цӏыкӏури ауэдэу. Ауэ сытым фӏы унагъуэм къыхэкӏар? Сыт фӏым къыхэкӏар фӏыуэ щыт сытым деймикӏ. Дауэ къэкӏуа хъуа Оксанэ мыбдеж? Си шыпхъум къигъэкӏуа сэ зыри къэзгъакӏуэтэкъыми. Си шыпхъум уи насыпщ уэ Оксанэ къыпхуокӏуэ удей. Оксанэ хъыджэбзыфӏ сэри сщӏати. Зыри къызэзымыгъакӏуэр ищӏэри къэкӏуа Оксанэ. А зыр фӏыуэ къысхуищӏащ жызоӏэ си шыпхъум игъащӏэм. Оксанэ къызэсхуигъэкӏуар. Нэгъуэщӏ сыт зыри къыщӏумыгъакӏуэтэр. Уи гур арэзы ямыщӏыфурэ?
Ну, арэзы сащӏтэм, итӏанэ сагъэбампӏэ фӏэкӏ зыри къысхуащӏэтэкъым икӏи. Я лӏхэм тепсэлъыхьт, къысхуаубти щӏэкӏыжт. Зэрызэфызуи зыгуэри къэкӏуати, ар абыи сигъэбампӏэт. Тхьэмахуэм дапщэрэ къакӏуэрэ? Сыт хуэдэ? Тхьэмахуэм тӏэу къокӏуэ, понедельникым къакӏуэмэ, Средам къокӏуэ, аргуэру етӏуанэу. Е четвергым къокӏуэ, етӏуанэу. Нэхъ щӏэх-щӏэхыурэ ущыхуей къэхъурэ? Тхьэ, сыщыхуейми, телефоныр хьэзырӏэ. Телефоным звонить сощӏри, сызыхуейри жызоӏэри хъунстӏэ. Иджысту схуейӏым Оксанэ модэм дей псори, щызэсӏа дыдэм дей, схуещӏэм.
Езыр цӏыхухэм зэрабгъэдэтым уэ къызэрыббгъэдэтыр дауэ къыпщыхъурэ? Сыт хуэдэ цӏыхум ди къуажэм еупщӏи, Оксанэ унагъуэм, не только Оксанэ, унагъуэм щхьэкӏэ ӏей жаӏэфынуӏым апхуэдизкӏэ унагъуэфӏым къыхэкӏаси. Адэ-анэфӏ ӏей ягъэса икӏи цӏыху хъарзынэси, ауэ сытми, мы цӏыхуфӏ фӏыуэ цӏыхуми ди къуажэми ялъагъум. Итӏанэ а щӏалэми сытепсэлъыхьыну схуейт сэ нэхъыщхьэм. Щӏалэфӏ нэгъэсауэ. А япэм щыӏахэм хуэмыдэу нэхъ адыгагъэ хэлъу, нэхъ цӏыхум пщӏэ хуищӏу, нэхъ нэмыс хэлъу къэкӏуамэ, мыстымоду сытесымкӏи къызэупщӏу, сытесымкӏи къысхуэпцӏ. Ӏейуэ ауэдэу щытт абы ӏэрыкӏ Мурат нтӏэ. Куэдрэ узыншэу Алыхьым игъэлажьэ, Мурати, фэ цӏыкӏухэри Алыхьым фигъэлажьэ.
Илъэс дапщэ уит уэ, Ксения?
Восемьдесят один.

Къохьэлъэкӏ ар зепхьэну, къепхьэлӏэжыну.
Щызухам дей къызохьэлъэкӏ, сыкъыщыхэкӏыжам дей сымаджэ сохъу, сыщыхэтым дей схощӏэф. Илъэс бжыгъэ хъуауэ ущылажьэкӏэ, Моуэ гузэрыдзэ щыпщӏаи, сэ сщӏэрэ, уи жагъуэ хъуаи, зыгуэри къыхэкӏа къыщӏэкӏын, мы лэжьыгъэр ӏэщӏыб сщӏынщ, жыпӏакъэ-хьэ? Апхуэдэ дыдэу зэи хъуакъым, ауэ яхэтщ дызыкӏэлъыплъ ныбжь зиӏэхэми лэжьыгъэр къагурымыӏуэ. Щыщӏэбдзэм дей къыщыхыхьэм дей тэмэму псори яжыдоӏэ, мыра дэ ди къалэным, мыра сыт жыдори къыхохьэ. Иужькӏэ тӏэкӏуурэ хэтурэ Езы жьыкӏэфэкӏэраӏым, ухуеймэ. Я благъэ ирехъу, нэгъуэщӏ ирехъу. Хьэ къывдэмыӏэпыкъуурэ ахъшэкӏэ? Сэ сщӏэрэ, газ, светыр хьэ пхуэ фхуамытрэ абы фыщыхэткӏэ? жаӏэу мо бабушкэм ар и щхьэм къралъхьэу, ар ауэдэ лэжьапӏэ ягугъыу дэ дызыӏутыр. Мис ауэдэхэр хуащӏэн хуейуэ къащыхъуу къыщыуви щыӏэхэщ. Ауэ апщыгъуэхэм дей зэрыхъум хуэдэу дэри Къагурдогъаӏуэ ӏуэхур зиӏисри, зы дадэ-нанэ цӏыкӏухэри нэхъ тэмэм мэхъуж, мобгьэм жаӏэм емыдаӏуэу нэхъ ди акъылыми къытохуэж. Ау хыфӏэзэпа жысӏэу лэжьыгъэр сщӏэӏым зэи ахуэдэу сыщытауэ. Ау мы лэжьыгъэри здэсхьуи медсестрауи сыуващ, сэ медсестрауи къэзухати, абы илъэситху хуэдизкӏэ сылажьэри, ар ӏэщӏыб сщӏыжри, мыр си лэжьыгъэ нэхъыщхьэу къысхуэнэжауэращ. Узыхуеджа ӏэщӏагъэр ӏэщӏыб щыпщӏам
Къапщтэм а лэжьыгъэ дыдэр АГСУ-м дыздэкӏуэ дадэ-нанэ цӏыкӏухэм яхуэтщӏэри дэ. Абы аращи хущхъуэ мастэм теухуауэ дыхэтураӏэ, больницэ ӏуэхуращи, мыбыхэми ар дыдэр яхудощӏэ. Сэ сщӏэрэ, я давлениехэри къыдопщ, температурэхэри къыдопщ. Мис апхуэдэу ари, а медсестра лэжьыгъэм хуэдэу абы щыщ ӏыхьи хэлъщ мыбы ара. Нтӏари, сэбэп хъуа зэранкъым ари.
Уэзракъуэ Оксанэ комплексный центр къызэрызыӏуахрэ япэу къагъэува цӏыхухэм щыщщ. Илъэс щэщӏрэ тӏурэ хъуауэ мэлажьэ. А илъэс щэщӏрэ тӏум къриубыдэу зыри ныкъусаныгъэ здэтлъэгъуакъым. Езыр здэлажьэ цӏыхухэр къыхуэразыщ, цӏыху щабэщ, и лэжьыгъэр пэжу егъэзащӏэ. Щыкӏуэн хуей махуэр къэмыну къыхуащӏу щытмэ, Дапщэщи, жэщи ирехъу, махуи ирехъу, зыкъызэщӏидзу занщӏэу ауэдэу кӏуэн цӏыхущ. И лэжьыгъэм пэжу пэрыт цӏыхущ. Си лэжьыгъэм щыщым мис мыбы нэхъ си лъыр жан ещӏ, мис мыбы нэхъ сигу хегъахъуэ жыхуэпӏэу сыт уиӏэ.
Псори сыт хуэдэ гугъуехь дыхэмытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэ едмыхьэкӏыу щытми, а дадэ-нанэ цӏыкӏухэм я де укӏуауэ, абы зыхуейр яхуэпщӏауэ, а цӏыкӏухэр къыпщыгуфӏыкӏыуэ, ахэр къохъуэхъууэ, Я бын, я бын зиӏэм, я быным япэу урагъэуву щыжаӏэм де сыт хуэдэ гугъуехьри пщогъупщэжри, Нэхъ къару лей къыпхелъхьэ, нэхъ сылэжьарэт, сыкӏуарэт, нэхъыфӏыжу симыкъалэн зыгуэри сэ зы мылъкукӏэ схузэфӏэкӏми зыгуэркӏэ сэбэп сахуэхъуа жыпӏэу, нэхъ ӏеижыуэ дытезыгъэгушхуэу дызыгъэлажьэ а дызыхэт ныбжь зиӏэ дадэ-нанэ цӏыкӏухэращ.
Сэ сызэрыщыгъуазэщи, уэ уи закъуэкъым лэжьыгъэм ӏутыр. Уи унагъуэм щыщи щолажьэ. Мис абыи утезгъэпсэлъынт, ахэр дауэ къыхыхьа хъуа? Зэ жысӏащи, щыщӏэздзам щыгъуэ си закъуэ къуажэм сыдэту, къуажэ зи кӏыхьагъэм сыдэтурэ, сылажьэурэ абы иукӏэ си шыпхъу нэхъыщӏэри, ари школыр къиухауэ, еджапӏэ, торговлэм теухуа еджапӏэ гуэр къиухауэ, Ари зыхэсша еплъ мыбы иужькӏэ уи лэжьыгъэм теухуауэ, хьэи зыгуэр къэбгъуэтынщ сэри, сэ илъэсиплӏ дэкӏи, сэ сыуври, сэ сиужькӏэ си шыпхъури ари згъуващ. Игу ирихьри къэнэжауи илъэс тӏощӏрэ ирэ хъуауэ ари ди гъусэщ. Апхуэдэурэ дылажьэурэ сэ сщӏэм, нетӏэ упщӏэ къызэпта машинэ сыткӏэ дауэ фыхъурэ жыхуэпӏам. А зэманми ди дэлъхуитӏри чэзууэ Бэзэр дыкӏуэну зыгуэр къахуэтщэхунми, зыгуэр яхуэтхьынми, зыщӏыпӏэ тшэнми дызыхэт ныбжь зиӏэхэм а тӏур къыддэӏэпыкъуу щыта. Ди жьэм къыжьдамыгъэкӏыу, нобэ мыбы дыкӏуэн хуей е мыр мыбы хуейу жаӏаси, дымыхьыжу хъунукъым е къыхуэдымыщэхуу хъунукъымэ жытӏэу. Арати, ауэдэу екӏуэкӏыурэ, дэр нэмыщӏкӏи зыгуэрхьэри дэтащ мыбы ди гъусэуэ. Арщхьэкӏэ абыхэм ягу римыхьурэ лэжьыгъэр ӏэщӏыб ящӏыжри, абы яӏыгъа бабушкэ цӏыкӏухэр Дэ къытрагуэшэн хуей хъуа. Арати, а зэманым ди унафэщӏу диӏэ гуэрым жиӏа, Мыр фолэжьэф нэгъуэщӏ, уи дэлъхуи сыти къыщыбгъэсэбэпкӏэ, къэгъув абыхэм языхэзи здэфхьыфынущ фэ, жери, абы хэтурэ ауэдурэ си дэлъху нэхъыщӏэри къэдгъувауэ, ари илъэс пщыкӏуплӏ хъуауэ ди гъусэу мэлажьэ. Къуажэр дэ унагъуэм къытхуэнауэ къуажэ зетхьуращ нтӏэ. Цӏыху дапщэ нобэ дэсыр, Къэсейхьэблэ, апхуэдэу фызыкӏэлъыкӏуэу, фызыкӏэлъыӏэбэу? Иджыпсту цӏыху пщыкӏутху мэхъу а дыздэкӏуэхэр. Унэм фыкъэкӏуэжа яужь, лэжьыгъэм фытепсэлъыхьрэ, хьэмэрэ лэжьыгъэм фрикъуауэ унэм фыкъэкӏуэжу зывгъэпсэхурэ? Унэм дыкъэкӏуэжа нэужькӏэ, лэжьыгъэм дытемыпсэлъыхьыпӏэ иӏэӏымэ, щхьэж дыздэкӏуам Ныкъусаныгъэ гуэр яӏэми, сэ сщӏэрэ зы гуфӏэгъуэ гуэр жаӏами, нэгъуэщӏми, ар зыпэдзыжу щхьэжи здэкӏуа дадэ-нанэм я ӏуэхухьэр жыдоӏуж, ар жыдмыӏыжынуи, жыдмыӏыжуи идэӏым ди мамэм. Дыкъызэрыщӏыхьэжыуэ, псоми я цӏэ жиӏэнси, дауэ щыт ӏей ар, сытыт ищӏэр, Сымаджэ, дауэ хъурэ сыт жери, абы и фӏагъкӏэ дэ а махуэм дыздэкӏуауэ лъэпкъым я ӏуэхур, я дуней тетыкӏэр псоми жытӏыжу дапхуэдэура.
Илъэс ӏэджэ хъуауэ къокӏуэм Тхьэ сыхуарэзым, и дунейр нэху Алыхьым ищӏи, Алыхьым узыншагъэ къритым хуэдизрэ сыпсэуащ хуиӏэм хуэдэу Алыхьым Куэдрэ игъэпсэу узыншэу насыпыфӏэ дыдэ Алыхьым ищӏ. Сыхуэарэзы щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Алыхь сэ сыдэкӏыуэ магазиным сымыкӏуэф, магазиным сыкӏуэн щӏакхъуэ сыхуеймэ къысхуехь, свет уасэ схуехь, газ уасэ схуехь, псори ара къысхуэзыщӏэр сызыщыгугъыр. Алыхь разэ къыхухъу сыхуэарэзым. Абыхэм я начальник цӏыкӏури тӏэурэ-щэрэ къэкӏуа Муратрэ.
И нэгум нурыр кърихыу, ари бабушкэ дауэ ущыт жиӏэу къысщӏэупщӏэу, къысхуосакъ. Магазин кӏуэн сыту къыщынэмщӏа, нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэкӏэ къыщыбдэӏэпыкъуу сыту щыӏэ? Алыхь уэ лъэгу къэслъэсу къыхуэзэми, къысхуилъэсри, сэ сщӏэрэ зыгуэр ӏуэху сщӏэми, къысхуещӏи, удз къисчми, къыздречым, сэ сщӏэр къыздещӏэ.

Алыхь си лъакъуэр хъуми, къысхуэмытӏыну икӏи схухэмысэну. Сыткӏи къыздоӏэпыкъу, сыткӏи абы щхьэкӏэ къикӏуэтыркъым. Сыжьыщӏэу кърихьэлӏамэ, жьыщӏэну, сылъасэу кърихьэлӏамэ, лъэсэну. Дыщ уиӏэм благъэ уиӏэмэ, ар къуажэми, къэсынукъым, къэкӏуэнукъым. Мыра сэ згъуэтыр, щыӏэбэм дей. Лъэныкъуэ псомкӏи Алыхьым и гъащӏэр кӏыхь ищӏу, насыпыр куу ищӏ, узыншагъэ ину Алыхьым кърит. Дызэрыщыгъуазэщ иджы благъэ Урысейм и Министерствэм фӏыщӏэ гуапэ тхылъ къыпхуигъэфэщащ. Ар сыт къызыхэкӏар? Илъэс бжыгъэ узэрылажьэм теухуауэрэ, хьэмэ зэхьэзэхуэ гуэр кӏуу абы къыщыпхьауэрэ?
Дауэдэу а сэ жысӏэну? Къэзлэжьау жаӏэу къызатауэ ар си лэжьыгъэ есхьэкӏым теухуауэ. Ау сэ си щхьэ сыщытхъужынуи сыхуейкъым, ахуэдэу къалъытари ар псори зи фӏыщӏэр ди адэ ди анэм гъэсэныгъэ къытхалъхьара псом япэу. Сытым дежи ахэм даущийу щыта, ахэр япэ ивгъэщ фи унагъуэ ӏуэхур иужькӏэ, абы сыт жаӏэми тӏу фымыщӏ, зыгуэр ябгъэдэмылъми зыгуэр ямыӏэми унагъуэм диӏэр фхьы, Зэрыхъукӏэ арэзы зэрыфщӏын иужь фит адыгагъэ нэмыс зефщӏылӏэ ӏумпэм лъэпкъ фымыщӏ жаӏэурэ ахуэду дыкъэгъуэгурыкӏуа. Абы иужькӏэ езы бабушкэ дыздэкӏуэхэр, нетӏи жысӏар, ахэр езыхэр дэ дызэрыхущытым хуэдабзу къытхущытщи, нэхъри гукъыдэж лэжьыгъэм къыдет. Ещанэуэ, а зи фӏыщӏэр Иджыпсту ди унафэщӏ Абытӏэхэ Мурат. Ар къызэрыкӏуэрэ зэхъуэкӏыныгъэшхуэ ди лэжьапӏэм щригъэкӏуэкӏащ. А дызыщӏыхьа кабинетхэм щыщӏэдзауэ, къабзэныгъэ теухуауэ, акӏэ-мыкӏэ зы псори тэмэм щищӏащ. Абы къыщынэмыщӏауэ, щӏэх-щӏэхыу къокӏуэри, А ди бабушкэ, дедушкэхэм я ӏуэху зыӏутыр зрегъащӏэ, хэт сыт хуэдэ ныкъусаныгъэ иӏэми, хэт зыгуэркӏэ сэбэп хуэхъуфынуми. Махуэшхуэхэм ирихьэлӏэу, сэ сщӏэрэ, жьыкӏэфэкӏэм я мазэм ирихьэлӏэуэ продуктовый набор жыхуиӏэхэмкӏи къалъоӏэбэ, сыт искӏи я ӏуэху зыӏутыр ищӏэуэ, абыхэм къыщынэмыщӏауэ, и лэжьакӏуэхэми, сыт хуэдэ ӏуэху диӏэми, ныкъусаныгъэ диӏэми, псори ищӏэу ахуэдэ. Мы иджыпсту вирусыр щекӏуэкӏам щыгъуи, Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ, Ди бабушкэ, дедушкэхэ зыри сымаджаӏэмэ, зы пщэдджыжь къэмынууэ заведующэхэм къригъэщӏэурэ, сымаджэ яӏэу пӏэрэ зыгуэкӏэ сэбэп дыхъуну пӏэрэ жиӏэуэ, ауэду ди унафэщӏ Мурат ӏейуэ, дэри къытхуосакъ, дызыхэтхэми яхуосакъ. Тхьэм куэдрэ узыншэу и лэжьыгъэм и хъер илъагъуу игъэлажьэ. Дауеплърэ, мис мы лэжьыгъэм щӏалэгъуалэр къакӏуэрэ? Къэкӏуэну хуей?
Къакӏуи щыӏэщ, ауэ нэхъыбэу щӏалэгъуалэр зыхуейр кабинетым щӏэсынуращ. Ауэдэу хуеджауи, практикэ жаӏэу къагъакӏуэуэ ди лэжьыгъэр зэдгъэлъэгъуаи щыӏэщ, ауэ сэ мыхуэдэ лэжьыгъэкъым сыщӏыхуеджэр, жызыӏа Ба, дадэ, нанэхэм деж кӏуаи яхэтщ, ауэ сэ мыуэдэ лэжьыгъэкъым сызыхуеджэр, жеӏери. Ауэдэ зыфӏэмыфӏи щыӏэщ, ауэ яфӏэфӏуи щӏалэгъуалэ ӏэджи къыддолажьэ, ӏейуэ ягу ирихьу лэжьыгъэр. Мис мы лэжьыгъэм пэрытыфын щхьэ цӏыхум сыт хуэдэ хьэлщэн хэлъын хуейуэ къэплъытэ? Япэрауэ шыӏэныгъэ, пэжыныгъэ, гурэпсэкӏэ уабгъэдэтын хуей. Гу зэрылъытащи, Оксанэ и лэжьыгъэм гу къабзэ, псэ къабзэкӏэ бгъэдэтщ, ӏэщӏагъэм хуэпэжщ икӏи дыщогугъ апхуэдэу иджыри узыншэу илъэс куэдрэ лэжьэну.